Dɛmɛɲɔgɔnya taara ka kɛnɛyayaso minnu sɛgɛrɛ bamakɔ kɔnɔna na ale ni yɔrɔ wɛrɛw la o wulikajɔba dɔ kɔni kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o sigilen bɛ sen kan anw ka jamana kɔnɔna na i mana fɛn minnu kɛ walima i mana minnu dun ka se k'olu dankɛnɛmaya olu ye o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnya la min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔw ye dɛmɛɲɔgɔnya minnu ta ni ka dɔgɔtɔrɔsow kɔni sɛgɛrɛ a k'o sigira sen an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la bi a kɛra yɔrɔ min na o ye dunanjiginso dɔ ye Aminata Baco Kɔnɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. k'u sen don musaka minnu dira covid 19 bana kɛlɛli la ale ni fɛɛrɛ minnu bilalen don sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka jateminɛli kɛ olu kan O de tun ye nin ɲinini in kun ye min kɛra Bamakɔ kɛnɛyaso yɔrɔ la ale ni sanubɔyɔrɔ bɛ sigida minnu kɔnɔna la Mali la ka ɲɛsin Covid 19 bana kɛlɛli la. An y'a ye k'a fɔ Mali hopitaliw ɛɛ an ka jamana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na u tɛ ka ba don olu la bawo mun na an b'o fɔ eh, baarakɛminɛnw ani dɔgɔtɔrɔ jolenw o bɛɛ t'u bolo an ye mun wɛrɛ fɛn kɛ sisan an ye o kosɔn an ye laɲini jumɛnw kɛ an k'u ma k'u ka an ka dɔgɔtɔrɔsow u ka baarakɛminɛnw d'u ma ka dɔgɔtɔrɔw bila eh, condition na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa an jamanadenw bɛ se ka lafiya n'an tilala ka weleli welelikan jumɛn kɛ sisan komi Ebola tɛmɛna nin fana nana an k'u ma u kan ka hakili sɔrɔ sa walisa ka eh, musaka dɔw bila ni gɛlɛya nana don min na mali kɔnɔ o musakaw bɛ kɛ k'olu ta filanan jumɛn fana kan ka kɛ u ka fa u ka a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si e bɛ taa eh, baarayɔrɔ i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ n'i man kɛnɛ banabagatɔ tɛ se ka nin si kɛ f'u ka ba don eh, an ka jamana hopitaliw ka kow la n'u m'o kɛ dɔrɔn an tɛ se ka taa yɔrɔ si. Conseil national de la société civile ɲɛmaa ale kɔni ye coalition malienne publiez ce que vous payez u ka nin ɲinini gafe in fo kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na u y'a di n ma ne yɛrɛ ka baara ye mun ye k'aw ka ci lase a kan ka lase yɔrɔ min o ye an ka fanga bolilaw minnu bɛ fo sanfɛ kɔmi primature ani présidence inshallah an fana ka baara ye o ye nin ɲinini sɛbɛn kunnafoniya sera ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ kɛmɛ ani maa gansan bi duuru minnu bɛ sanubɔyɔrɔ la